Mike ndewo nnọọ nwanne m biko gaa kenenụ gwa anyị afa gị okay afa m bụ chief Sunday Osakwe eze obi bụ eze obi of Ụmụdulu Egbema Ọzụ ndewo rinne o anyị sị ka anyị bịarute na na nkụ ebe a n'ụbọchị tata maka na ọ nwere ụfọdụ ife okwu anyị ji wee bịa mana nke mbụ bụ anyị kelere gị etu i si wepụta ohere sị anyị bịa ka anyị na-enwe mkparịkọta ụka n'ụbọchị tata ife anyị ji n'aka ka nkụ mana anyị ga-amalite na nke mbụ nke bụ etu be anyị Ọzụbụlụ dị kịta na oge nke eh, Pa Jerome Udoji o nwere ife ọ dụ ka ọ dị iche ee ife dị iche ife dị iche maka na mgbe nke Jerome Udoji ndị nke Jerome Udoji oke na-eto ndị ndị mgbe ochie mana ụmụaka anyị amụtaziri gụrụ akwụkwọ maka na mgbe mbụ na ọ Jerome Udoji ha bụ ndị gụrụ akwụkwọ a mara amara and dịka otu e si kọrọ anyị na history nke e si kọrọ anyị na Jerome Udoji Ọzụbụlụ kwụrụ ya ụgwọ akwụkwọ nke ha si kwu ha chakwuru ofu nwoke na ofu nwaanyị mana kịta ụgwọ akwụkwọ ndị Ọzụbụlụ kwụrụ ya mere Ọzụbụlụ ọ pụta ife o mere e were nwa afọ Ọzụbụlụ mgbe politics na-eme nke nke o nwere oge a na a na-akpọ Udoji Award ọ bụ ike nwa afọ Ọzụbụlụ kpara akpa kpatara e ji wee e ji wee na-akpọ ya Udoji Award nke metụ federal gọọmenti nwere asị ife dị iche dị rinne na mgbe nke ya maka a sị a sị na a rị na-enweta ụdị Jerome Udoji ahụ mmadụ ise isii mgbe ahụ Ọzụbụlụ aka-apụta ife karịa otu ọ dụ ugbu a mana ụmụaka anyị kịta na-anwakọ otu ha nwere ike site na ijikwa mmụta agụmakwụkwọ wee mara ife a ga-eme ka Ọzụbụlụ anyị were dị mma adịpa na-aga n'ihu nke kacha nke bụ nwa afọ anyị a onye Eziọra a na-akpọ Ken Ifekudu.
Ben Kenneth Ifekudu. Ife ọzọ bụ. ife ọzọ bụrụ amadị nya amadị nya mana akụkọ ya na-akọ maka a sị adaka nọ n'olu ma ude ya na-ehi n'igbo ọgọdụ mgbe a bịara esiri Agbalanze Agbalanze ana m akụkọ ya otu o si mkpa o kwere oge ife ọ ga-eme n'Ọzụ ọ sị na ọrụ a nya rụ n'Ọzụbụlụ na ya arụchabeghị na ọ mmalite ka a malite n'agbanyeghị na ụfọdụ na-eme egbe buru ibe ya agbatuo ya mana nya anyị na-ejede anya ebe ahụ na ebe a chineke wepụtara nya na-arụ n'Ọzụbụlụ na a ga-arụzi ya anyị wee na-ekpe ekpere sị n'ezie n'ezie ka chineke nyere ya aka nye ogologo ndụ ka ọ rụọ ya maka na nke ọ na-arụ ọrụ kịta anyị na-afụ ya ọ dị usoro nzọrọ ụkwụ Jerome Udoji nzọrọ ụkwụ Jerome Udoji ka o ji maka Jerome Udoji na kere development ị fụ ka o si wee hiti ụlọ ụka Eziọra mgbe mgbe mgbe mgbe anyị ma Eziọra maka na Eziọra sadị ka m bụrụ nwadịala ebe a na-akpọ Ukulu ka m bụrụ nwadịala mgbe ahụ ọ bụrọ otu a ka ọ dị ụlọ akwụkwọ dị ụlọ ụka dị ya mbụ mana ọ bụrọ otu a ka ọ dị o nwere ụdị ụlọ ụka dị mgbe ahụ mana kịta dịka mgbe Jerome Udoji tinye aka ebe ahụ wee mee nya ụlọ ụka pụta ife onye ọna na-enwebu ya m asị m ikwu asị m na ndị na-eme art na-abịakarị abịa na-abịa mee art na pizi bụ nke aka ọrụkọ so ana m ekele nya bụ Ifekudu chineke gọzie ya amadị nya kama na ọ maka ọrụ ebo nọ ọ bụrụ na m anọghị ọrụ ebo ọ bụ isi echicha ntị chichi isi etiri mụ na ndị kabinet ya ajụba ese ya mgbe ọ nọ nata ajụba ese ọ na ogoro lori akpa na fosa mmadụ ụtara obi si otu a chọrọ ịbịa fụ ya ka e nye nya ekene ka nwa ekene n'ife ọ na-emere Ọzụbụlụ dịka nke e si ekene Jerome Udoji mgbe ọ dị ndụ anyị bụ onye dị omenala tena nke Jerome Udoji mechara ịma o kwesịkwa ka esi na n'aka na Jerome Udoji wee na-aga n'iru na-aga n'iru mana ọ gaghị otu a onye ọzọ wee si na-apụ mapụta o wee bụrụ chalenji site n'aka ụmụ ụmụ ejere obodo ọjọọ ahụ. mana ọ tọghị obodo ụtọ ife obodo chọrọ bụ development tupu ahụ development ife eme ka obodo a na-aga n'ihu achọ m onye eje ebe buru ibe ya gbatue nwanne ebute ụzọ nye ga-akpọrọ ya strọg ife ọ bụ na nwanne ebute ụzọ ifu na ife na-aga nke ọma nyere ya aka gosikwuo ya ụzọ ahụ ka ọ na- ọ- ka ọ na-aga ka ọ ya ndị mba ọzọ ka ikwekwa na-asị jee n'Ozubulu jee na Ozubulu imekwa otu esi eme na Ozubulu imekwa otu a enwekwa ndị nọ standby nwere ike ịtụ chalenji dị egwu adị ijisi ike ka akwụkwọ na ha so nwee na gọọmenti maka Ozubulu as of today ka nọ na gọọmenti so ọ bụla ndewo rinne o ee tupu anyị aga n'iru o kwere anyị mata na ya bụ ofu onye kpọrọ afa ife Ozubulu Kenneth Ifekudu na ọ bụkwa onye ụmụ enefu dịka Jerome si nwa olu Jerome Udoji sikwa wuru onye ụmụ enefu ofu ụmụnna ka fa abụọ n'oge ndị anyị gbara njọ anyị na-asị na amarọ ka eh, mmụọ eh, pa Jerome Udoji batara ya n'ime mebe ji onye akpakwa ike ka eh, mana nna anyị ka anyị gaa n'iru eh, ife gbasara afịa na-azụgasị n'Ozubulu kedu ife ị nwere ike ikwu banyere ya? maka na o doro anya na ụfọdụ afịa mechizigoro emechisi nwere ike ichetasịrị anyị ndị kwesịrị na kwesịrị na anyị emetụgasị aka ka ọ nọchịatakwa ka ebidokwa na-azụ ya ịfụrụ afịa na-azụ n'Ozubulu ife nwute na afịa ma gburugburu gboo gboo nachighachiri azụ kedu ife kpata o ji nachighachiri azụ a nke mbụ ụzọ enweghị ụzọ esi abịa nya afịa bikos ebe ọ na-azụ afịa na-eleghazi ife a na-eri eri ma ife a na-eme nke ọzọkwa ọ ya enwe na dị access road moto ga-esi na-abata ya so ndị a na-ele odu na-apụ mgbe nke ọzọ na-ele odu ka apụ apụrụ ha na-apụ na-ajụkọ ebe azụ ebe a na-asị na mbụ obodo umele Ozubulu obodo umele dị n'Egbema amara amara gboo gboo mgbe a dị na ụmụazị apụta ụwa na-asị mama ya na-asị ka ha jee afịa obodo umele nna a na-asị ka ha jee afịa obodo umele mana emetụtazi ọ dịka obodo umele mmanụ nyụziri ka ọkụ o nwere mbọchị isi ebe a na-agafe fụjie m ọnwụ na afịa anwa ụfọdụ na-emesi ndị akpọsị na-emesi ndị akpọsị na-asị e ọkụ nyezi ọ bụzikwa afịa anyị eme ọrụ mezi omeme na mmadụ anọzi na Ozubulu mana mmadụ na nọọ na ife m na-achọpụta anya m ife abụ agụrụ akwụkwọ nwanne ya na-eyi ụfọdụ na-echekwara ka ekụziere fa maka ha mejọ jọpụ ha bụ ha zụ ka eme mana onye ga-agba ha ume

n'ọzụbụlụ anyị edebe taa ife ọda ndị ife a na-elebu na n'obodo mere ijeje n'obodo mere ya afụ ya mana ije ọzụbụlụ ị fụ ya n'ụdị na ụdị isi chọrọ ihe abatala m ntị nata ofu oge ana m anụ na onwere onye bịara rụọ afịa rụkwuo afịa n'eziora mana taa ka m ji anya m wee bịa wee fụ eziokwu eziokwu izuzu ezuru ebe ahụ bụ izuzu ekwesịrị ka a na-ezu onye na-eme ife ndị a ọ otu ife ọzụbụlụ otu ife ọzụbụlụ ọ bụrụ na enwere mmadụ ịtọ ịnọ na-eme ka ife ọzụbụlụ o nweghọzi ebe a ga-enweta agbọ agbọ agbọ ya gasị nọ na-atụ egwu kama arụọ ya afịa kama arụọ ya indọstrị n'ebe ebere mgbe nke ihembọsị a na-akpọ odogwu na ife ọ na- ife ọ na-arụ a mara mgbe odogwu a na ọ dịka kotonu ka ọ nọ

nke ihembọsị a mere eji mara ihembọsị taata so ọ na-eme na-eme wee nekọta wee buru ya bụ indọstrị ya nweta na ọ na-eme o bulata na na be anyị wee jee n'ụzọ between ọkija and eh, ihembọsị wee rụọ akpụ na aja na-akpọ seahorse oge mgbe ana m atụbu engine oil a na seahorse seahorse amarọ m ma ọ nya
mana mbọsị m fụrụ ya face to face mbọsị onye a na-akpọ agadi ya kọkwara nna ya ka m fụrụ ya face to face ebe a ọ bịakwa ya so mana ụdị ife a ka anyị chọrọ n'ọzụbụlụ ana m asị ndị nna anyị ndị nna anyị maka anyị ka mata eturo na ya ọfụ ndị nna anyị biko ha nyegasị anyị ebe dị iche iche ma okenye ọchịta kpọnata ụmụaka anyị ji ego kọwara fa egwu atụna fa na anyị eprovide ha land ebe ha ga-eme ife ya ọ bụ federal gọọmenti bịa asị na ọzụbụlụ ife na-asị na ọzụbụlụ akpọrọ small lọndọn o tere aka a kpọrọ ya na lọndọn ka ọ bụzi n'onwe ya so ọ nya bụ ife m chọrọ ka m kele ekele ya bụ ife ọzụbụlụ ahụ ndeewo rinne o ka anyị gakwuo n'iru obere maka na ife anyị jikwa n'aka ọ ka fọkwara um, ịbụọ ma mkpụrụ ịbụọ ma ịtọ tupu anyị apịachie ihe gbasara ilo ilo ebe ụgbọala ọgba tum tum eh, na mmadụ si agagasị ilo jikọsịrị anyị na mba ndị ọzọ eh, obodo ndị ọzọ gasị kedu ife i che na a ga-emegasị ya bụ ilo maka na o doro anya na onwegasịrị ilo ekwesịrị na anyị emetụgasị aka nwee ike inyere anyị aka ka anyị maragasịa nya bụ ilo site na ife onyonyo anyị na-eme taata nna ukwu ilo ilo ilo linkisiri ndị agbata obi anyị gasị maka asị na agbata obi onye bụ nwanne o riri nne nke mbụ bụ il- nke nke a na- nke a chịrị Amakwa eji ọsọ wee pụta Ekwusigo a na-arụkwarị mana ọ- ọ dakwara ọ dara ịfọkwọ n'agbanyeghị na ọrụ ka na-aga n'ihu ebe a mana achọrọ ka ọ pụta ife ọfụma ọfụma

Willie is working. Willie is working. Willie is working. Amapacha Edemecha na signboard na Amakwa junction. Willie is working. Anaghị ehe ehe Willie is working. Willie bụkwa Willie is working. Ndụkpata ọha ọdụ mgbe ahụ. Afụghị m afụghị ife gara nke ọma ebe ahụ. So ụmụaka anyị dị ka ofu onye a na-asị nnọọ na wepụtakwa onwe sị na ya ga-eme ya ife. Atọkọta ka arụ onye ahụ ụzọ. Ka arụ onye ahụ ụzọ ka e were mara ọzọ. wee ka mba ọzọ wee mara sị ije Ọzụbụlụ dịzi easy ọ bụrọdị nke ị na-adagbuo nke dagbuo nke mana abịakwa na-agba na- na-agba ya mgbawa obere ọwụwa bụ- ọwụwa sị na ya nwa na egwu adịghị atụ afọ ma nya eburu ụzọ as far as na ọ be nna ya ka a na-achọ ka e de- ka e developụọ na o nweghị onye ga-astọpụ ya na ya ga-eme n'otu ike be ya otu ike bere na ya eme ka Ọzụbụlụ makwa na ha mụta- na ha mụtara nwa fụrụ ụzọ matakwa na ha- na ha mụtara nwa ha na ndị federal gọọmenti na-ekwukọ okwu maka na onye na-ekwukọ na ndị federal gọọmenti na-ekwu okwu o nwere ife ndị federal gọọmenti na-enyebu i welata ya na abụ ụlọ ekpere a na-aga ana ekpere ahụ eme ka nya nwatakịrị nọọrọ anyị ogologo ndụ anyị ekene na nke o mere eme kenekwa na nke ọ aka mekwara anyị ezigbo maka ọ ka bụ ọzọ obodo obi emere ife dị nne kama ife na-ayọ ndị mmadụ nyere nyere onye wepụtara onwe ya ime ife ka o meere anyị ya. ka o meere anyị ya. na-ekwu ụzọ nke a si em, ụlọ akwụkwọ Eziọra wee gbado Eke Eziọra mbọsị m- mbọsị m natara o nwere ebe a na-eje akwa na uru ụtọ m wee sị onye ọkada maka eburọ m moto nata oge ahụ sị onye ọkada ka o si shortcut ahụ anyị katagoro na asị nna o ọ bụzie mbize mbize mbizezi mbize ihe ide mere eme onye ọkada m gbaruzi ebe a na-eje ọ sị na m ya-atọpụtara ya ego na ọ bụrụ ife ya mere steeti ka afọ mmadụ bụ mbụcha nọ nke m gara gboo gboo ụzọ dị mma na ama na ọ dị otu a so na-asị ụzọ ahụ anyị emechi aka o nwere nke na-eri ntụpọ Ọraifite amara na ọ bụ eh, eh, nwa nwa anyị a na Amakwa emegosikwa ụzọ ọ dị ka ọ- ọ- ọ metụrụ nke ahụ aka

so nke nke a na-arụpụta si nnewi lue ozubulu anyị mana work is going on ọrụ na-aga n'ihu na mgbe anyị ejikwa rizọt nke ahụ arụcha ya anyị mara ebe ụkwọ bụ ụkwọ na-abụ ndị nnewi so mana ekpere anyị bụ na ya bụ ụzọ arụcha ya o esokwa na one of the best ha ga-asị na ụzọ ga-anọ ozubulu ndewolu nne ndewolu nne ee kedu ife ị nwere ike ịgwa ikwu mba banyere mkparamagwa ụmụ ntorobịa anyị ọkachasị ndị nke bụ ndị na-emeteta ụtụtụ ife mbụ a na-akpọ iri ọ bụ ịṅụ mkpụrụ mmiri ịṅụ ahịhịa na ihe ndị ọzọ ee imetụ ya aka imetụkwazi aka na ife e nwere ike ime na maka enwerọ ọrụ n'etiti ụmụ ntorobịa anyị
in fact n'ezie n'ezie a na-akpụ ka ibu ife anyị gwuru m ebu m ife a n'obi kemgbe na ọ na- ọ na-asị na ọ na-eme eh, eh, anya ruo na ọkpa adịghị eru and ability mmadụ ọ bụ na nsogbu kpara ndị a because na be anyị abụ ego ka eji ama mmadụ ọ bụ na nsogbu ndị ndị ji ego ụmụaka ya na-aṅụ ife ọnwa bụ ife m so chọọ ka ozubulu neba anya n'ime ya ọfụma ọfụma neba ya nnukwute anya maka ha na-ete anyị ihe ha na-edisgrace ndị ozubulu so mụ na-asị oge otu ọbụla ndị pụtara osi maka asị osi pụtara ife adịghị ekpo ụgwọ

ọgbawa enyi nwoke ọcha agwakwa agwasị isi ikere nkịta dọrọ mma ọnụ ihe emenye ife wee mepụta ife so nke a bụrụ ya n'ife gbasara ndị ana ụmụazị ana nkọta ife a n'elu ike esi eme onye ṅụcha ọ nọkata ọ tụnye onwe n'ime gutter ọkọta ọba akwụrụ onwe na mmiri o mebi ife a ndị nwa mmadụ mara amụ nwaanyị buru nine months wee zụọ nyechaa ya ala ọkụkọ ife ọ na-aṅụrị na ya amụtana nwa nwoke na ya zụtago ngwuru ọ nke ọ na-atụgharị onwe n'ime gutter ezi ọzọ ngwuru ahụ so ife ọjọọ ife ọjọọ dị njọ ọ na-abụ akwa ife ọjọọ ọ jọtọ ọnụ so nke ahụ ife ka mechaa because ọ bụ na ụmụaka ya akwụsị ịṅụ ife a na-arụ ife kwesịrị ka ha na-arụ afa ha gbado onwe ha esokwa na-ekwute etu esi ekwute ife bụ dakata
ndewolu nne o Em, eh, okwu ikpeazụ anyị ji n'aka tata ga-abụzi em, etu i si fụ ọchịchị ozubulu tata kedu ife ị nwere ịgwa ndị nọ n'ọchịchị n'ụbọchị tata
ife mma esi ịgwa ndị nọ n'ọchịchị bụ tata bụ ya ife m chọrọ ikwu tata bụ na mbụ ana m asị ka eze ozubulu anyị ka o neba anya o nwegodu ndị na-adụ ya ndụmọdụ adịghị mma nya sị ndị a hapụ ya na ife ya chọrọ na ndụ ya bụ ka ọzụbụlụ pụta ife na achọghị obodo ya na-asị ka a na-asị n'obodo a na obodo na na-emere ụmụ adịghị eme mmiri gasị ebe ahụ ka afọ wee pụta ife ee o nwere pawa ya ikwu ya adịghịkwa pawa ya ndị ọ gbara ekpe ekwu sị na igwe ọzụbụlụ ekwuo na obere nwa ka ọ bụ

site na etu o si e-push forward ọzụbụlụ pụta ife ana m ekele sị chineke gbaa ya ume ma nyekwa ndị ndị ndị ya ndị ntụmelo ya ume na amamife dịka e nyere solomon dịka chineke nyere solomon o ji ya e-rule n'izrel ka o nye ha nya bụ amamife ka ọzụbụlụ wee pụta ife
dewelino daalụ ọ ka bụkwa na obi ụmụ duru ka anyị nọ n'ụbọchị tata mana ife anyị ji n'aka wee bịa ọnọdụ ka ọ gwụla mana anyị ga-enyekwazi ohere ka nna anyị ukwu kwubie okwu n'isi ọzụbụlụ aka n'anọ tupu anyị apịachie
nya bụ tv echere obodo ife niile ndị a deme na afọ nke i kwuru kịta ị ma na a sị na onye onye eze kpee ekpele
ọ dịkwuru ndị mmụọ arụ and ife onye eze nzụtasị n'ọrịa na ebele chineke na-ewe because na ọ chineke kere ndị eze o nwere onye baara afa sị na chukwu kere obi chukwu kere obi onye a nọ ka n'obi wee jezi afa sị na chukwu kere obi ekpere na-ekpere ọzụbụlụ taa bụ chineke doo doo doo ebitukwa m aka n'okwu nwa ngụgụ ego na-ebechara okwu ebitukwa m aka n'okwu ngụgụ ego na-ebechara okwu hapụkwa ya akwa akawa ma ndị ahụ ahụ na afanafụ anyị mejọ ọ gbaghara kụziela anyị ka anyị mụta ọfụma ife a na-ayọ n'ọzụbụlụ bụ ka ị bịa meela anyị ebere nye anyị ndị ọzụbụlụ amamife ma okenye ma ụmụaka ma ndị pụtara ife na gọọmenti ma ndị ga-aka aba aba na gọọmenti ka ha jide ọzụbụlụ as a their personal something because mgbe a na-aga n'ọzụbụlụ na-akpa afọ onye asị na ọ nya mere ka ife ife adị ada onye eficha eficha onye eficha eficha Ada Chineke gọzie Ọzụbụlụ gọzie ụmụaka a mụ na Ọzụbụlụ ife ọjọọ dị iche iche ka anyị sị nya gbafuo n'Ọzụbụlụ na ife ọma dị iche ife ọma dị mma dị mma bata n'Ọzụbụlụ nse ka ọ ya ọ bụ onye gafee asị na onye a bụ onye ebee otu asị ya sa ama ọ bụ ha ndị Ọzụbụlụ chakwa aba na ha amụta na-eme na ọzụbụlụ adịghị n'anya azụ maka ebe be ha nọ so ana m asị chineke meela anyị ebere mmụọ ọzụbụlụ ndekwuli ọzụbụlụ a na-agba ọzụbụlụ mmụọ niile dị iche iche na ọzụbụlụ na-eme ife na-emere ọzụbụlụ ife ife na-emere ọzụbụlụ ife biko bịa bịa dube ụmụ ọzụbụlụ ka afa ọzụbụlụ pụta ife n'ọba ọkpọrọ nke kịta ọ pụta- ọ na- ọ pụtago mana achọ ka ọ pụta karịa maka a na-emeje obodo ọzọ afụ ife dị iche a na-achọ obodo na-achọ ọ bụ na eje obodo ọzọ ife dị iche karịa nke na ọzụbụlụ ka anyị wetakwa na ọzụbụlụ ya ka anyị mụta weta na ọzụbụlụ ya nye ka nna anyị chineke ọ ga-emela anyị ya ife niile anyị anyị tinyere anyị, ọ ga- ọ ga-ebutere anyị ya. a na-asị jee na ọzụbụlụ jee bụ dịka otu a na-ekwu na mbụ ndị nnewu na-asị ka eje ọzụbụlụ ka anyị jee ụkọ mmụọ rụrụ nri ọzụbụlụ ka a na-akpọ ụkọ mmụọ rụrụ nri abịa o nwere mgbe anyị na-agụ ya n'egwu eje mba niile eje mba niile ụganị gbube mba niile ahụ ọ bụrụ na ụganị gbube mba niile anyị ewere moto na ọzụbụlụ jee nyata ji n'ose nyata akpụ n'ose nyata ede n'ose onye matara oge a nọ n'agha kwashiorkor emedi ndị be anyị maka ife na-eri eri ndị mba na-abịa ewere na be anyị adụ ọ dụkwa taa kama na elu ebe ọ bụla ife niile wee na-erusi aka mana ana m asị chi- ndị gọọmenti ụmụadị anyị fụrụ ụzọ rịọ gọọmenti ka ha support ụdị ife ahụ na-emebe mbụ na be anyị a, ka ewechigha ya azụ ka agụụ gharazie igbu ndị be anyị ọ bụ nke ọchịrị onye kacha ọrụ oyibo na-aka eme ife o nwere nọkwa n'ụlọ ya emekarị onye nọ n'ọrụ oyibo na ọ bụla edozi ya edozi ya na edozi maka asị na asị na amarụ baba amarụ wee megide
na-asị ndekwuli nne obi dị anyị aṅụlị etu i si nabata anyị n'obi gị n'ụbọchị tata wee nabata anyị na um, ka anyị lapụzie ya bụ okwu dịfụ nke anyị ekwu oge ọzọ ndekwuli nne daalụ anambra tv na-ekene gị daalụ